ugo gbuzue ọ chakee ụkwa ruo oge ya ọ daa o ruo n'oge ahụ e ji ewetara unu nchịkọta akụkọ ụwa izu ụka na Adaọla Edo TV ndeewo gị onye ọma na-afụ iru m n'oge dị etu a ana m ekene gị were na-asị na ihe ọma ga-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị ngwa gee ntị nke ọma ka ị nụrụ ọkpụrụkpụ okwu ndị ghọọrọ anyị isi akụkọ na nke izu ụka a Ihe i kwesịrị ịma maka iwu nwere ike igbochi ndị dọkịta ịhapụ Naịjirịa. Buhari enyela iwu ka ebugharịa ụbọchị ngụkọ ọnụ nke afọ 2023. Gọọmenti Naịjirịa chọrọ ịtụkwasị ebubo itoolu ọzọ n'isi Nnamdi Kanu. Sineti akpọọla onyeisi ndị uwe ojii oku kwụrụ maka oke ntọrị na-aga n'obodo. NDLEA anwụchiela ndị na-ere codeine na Edo steeti. Igbo ndị ọma m ji biri, asị m ndụ mmiri ndụ azụ. Mmiri atala ma azụ anwụla ya mere tọzienụ ntị n'ala nke ọma ka unu nụrụ akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Ọka akụkọ ụwa bụ mụ onwe m Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ Adaọla Edo. O nwere atụmatụ iwu ọhụrụ pụtara n'ụlọ omeiwu nta Naijiria nso nso a nke a kpọrọ Medical and Dental Practitioners Act Amendment Bill 2022. Iwu a agafeela ngụpụta nke abụọ n'ụlọ omeiwu ahụ. Ọ bụ omeiwu Ganiyu Johnson chepụtara iwu a dịka o kwuru na ọ chọrọ ka Naijiria mee ya iwu ka a ghara inye ndị dọkịta natara ọzụzụ n'ụlọ akwụkwọ Naijiria ọbụla ikike ịrụ ọrụ n'uju naanị ma ha rụrụ ọrụ ruo afọ ise na Naịjirịa. Johnson rụtụrụ aka na ntụziaka otu ahụike ụwa bụ World Health Organization nyere nke wepụtara ọnụọgụgụ ndị ọrụ ahụike mba ọbụla kwesịrị inwe ma a tụnyere mmadụ ole nọ n'obodo ahụ. Otu ndị dọkịta Naịjirịa kwuru na ha ga-ebuso iwu a agha ma a chọọ ikwenyere ya, dịka ha kwuru na gọọmenti kwesịrị iche otu ha ga-esi kwalite ọrụ ahụike na Naịjirịa, nke bụ isi sekpụ ntị mere ndị mmadụ ji agbapụsị na Naịjirịa aga mba ofesi ịga chọọ ọrụ. Okwu a na-akpọtụ n'ụlọ omeiwu Naịjirịa dịka a na-eche ma ọ ga-aghọ iwu kpọmkwem ka a ga-ekpochapụ ya. Maka ndị dọkịta na ndị ọrụ ahụike chọrọ ịjakpa, kedu ihe i chere maka iwu a? Onyeisiala Naịjirịa bụ President Muhammadu Buhari enyela iwu ka ebugharịa ụbọchị mmalite ngụkọ ọnụ nke afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ ruo mgbe ọ ga-amasị onyeisiala ọhụrụ itinye ya. Buhari nyere iwu a dịka ya na ndị isi ngalaba National Population Commission, NPC, nakwa ndị minista nwechara ọgbakọ n'Abuja. Cheta na ngụkọ ọnụ ọha Naijiria nke afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ kwesịbụrụ ịmalite na ụbọchị atọ wee ruo n'ụbọchị asaa nke ọnwa Mee 2023. Mana ozi si n'ọnụ mgbasa ozi ministri kwuru na Buhari nyere NPC iwu ka ha gaa n'iru maka nkwado ha maka ya bụ ngụkọ ọnụ ka ihe ha merela ghara ịlaghachi azụ. Nke a bụ ngụkọ ọnụ mbụ a ga-eme na Naịjirịa kamgbe nke ikpeazụ e mere n'afọ 2006, ya bụ afọ iri na asaa gara aga. Ụlọikpe kachasị nke Naịjirịa enyela gọọmenti etiti iwu ka ha weta ebubo itoolu ọzọ ha sị na ha chọrọ itinyekwu n'ebubo ha na-ebo Maazị Nnamdi Kanu bụ onyeisi otu na-achọ nnwere onwe Biafra. Ọkaikpe John Okoro nyere mkpebi ahụ n'ụbọchị Tọzdee dịka a malitere ịnụ ikpe dị n'etiti gọọmenti Naịjirịa ya na Nnamdi Kanu. Dịka ikpe ahụ malitere, ọkaiwu Nnamdi Kanu bụ Mike Ozekhome gwara ụlọikpe na ya tinyekwara akwụkwọ ka e si n'ụlọ mkpọrọ ndị DSS kpọpụ Nnamdi Kanu ma kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Kuje ebe a ga-anọ wee leta ahụike ya nke ọma. Ozekhome rịọkwara ka ụlọikpe kachasị mee ngwa ngwa wee tinye ọnụ n'okwu gbasara Nnamdi Kanu na gọọmenti Naịjirịa mana ọkaiwu gọọmenti etiti bụ Tijani Gazali kwuru ka ụlọikpe nye ya ohere ka o tinye akwụkwọ iji gbaghaa arịrịọ ahụ Ozekhome na-arịọ n'ihi na o tebeghị aka ọ malitere ọrụ n'ụlọikpe ahụ. Gazali kwukwara na gọọmenti Naịjirịa nwere ebubo itoolu ha chọrọ itinyekwu n'ebubo ha boro Maazị Nnamdi Kanu. Dịka ọ dị ugbu a, o dobeghị anya ihe ebubo itoolu ọhụrụ a bụ. Na mkpebi ha, ndị ọkaikpe nyere Ozekhome ndụmọdụ ka o wepụ arịrịọ gbasara iwepụ Nnamdi Kanu na ụlọ mkpọrọ ndị DSS kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ ndị Kuje maka na ọ ga-eme ka ya bụ ikpe tee aka. kama ka ọ gbado anya n'isiokwu mkpesa ya nke bụ ka a tọhapụ Nnamdi Kanu dịka ụlọikpe mkpegharị si nye iwu. Sineti akpọọla onye isi ndị uwe ojii oku kwụrụ maka oke ntọrị na-aga na Naịjirịa dịka ọ dị ugbu a. Ndị sineti agwala onye isi ndị uwe ojii bụ Muhammadu Adamu ka ọ wuchie n'ihu ha bịa kọwaa mbọ ọ na-agba iji kwụsị oke ntọ na-aga na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a. Ha kwuru na oku a abụghị maka ịkatọ aha ya kama na ọ bụ ka ha tụkọọ uche ọnụ mara ụzọ a ga-eji wee gbochie nsogbu a dị na ịtọ mmadụ na Naịjirịa. Cheta na izuụka gara aga ka e gbufuru nwaafọ Briten bụ Faye Mooney na ndị ọzọ na Kaduna steeti. Dị ka ọ dị ugbu a, a ka na-elebanye anya na ya bụ okwu ka e wee mara ebe mmiri si abanye opi ụgbọgọrọ ma ọ bụ ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ agụba adịghị nkọ wee marụzie otu a ga-esi kwọọ nwaanyị ukwu wara maka na onye na-amaghị ebe mmiri biri mawa ya anaghị ama ebe ọ nọ wee kwụsị ya. NDLEA anwụchiela ndị na-ere codeine n'Edo steeti. Ngalaba na-ahụ maka ọgwụ ike bụ NDLEA ekwuola na ha nwụchiri ụmụ nwoke ruru iri atọ na atọ na ụmụ nwaanyị asatọ na-ere ọgwụ kodin na Edo n'ime ọnwa Eprel. Ha kwuru na ha ga-agba mbọ hụ na ha kwụsịrị ndị niile na-ere ọgwụ kodin na Edo steeti kpamkpam. Ọ dị oke mkpa na ndị niile tinyere aka enwe n'ofe ga-agba mbọ wepụ ya tupu ọ ghọrọ aka mmadụ maka na ya bụ okwu akpụrụgo ọkụ n'ọnụ ka ọ dị ugbu a. Igbo ndị ọma m ji biri, a sị na ọ na-abụ ebe ọkụ nyụrụ a wụsa ọwa. Ọ bụ ebe a ka nchịkọta akụkọ ụwa nke izu ụka a na-abịa na njedebe mana tupu anyị epechi akpa akụkọ anyị ji bịa, genweenụ ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ na mbụ. Ihe i kwesịrị ịma maka iwu nwere ike igbochi ndị dọkịta ịhapụ Naịjirịa. Buhari enyeela iwu ka e bugharịa ụbọchị ngụkọ ọnụ nke afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ. Gọọmenti Naịjirịa chọrọ ịtụkwasị ebubo itoolu ọzọ n'isi Nnamdi Kanu. Sineti akpọọla inyi onyeisi ndị uwe ojii oku kwụrụ maka oke ntọ na-aga n'obodo. NDLEA anwụchiela ndị na-ere ọgwụ codeine n'Edo steeti. ka ọ dịrị anyị oge awa na izu ụka na-abịa mgbe anyị ga-ewetara unu nchịkọta akụkọ ụwa ọzọ aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo kpọọ m Adaọlaedo echefukwala ibinyere anyị aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi kesaa ya bụ ozi ma sonyebere Adaọlaedo TV dịka ị na-eme nke a ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị ya gazie